ndị be anyị ndeewokwakwanụ ọ ka bụkwa mụ nwa amalinze jeje azị onye mweta akụkọ ozi nke unu anyị ka na-agakwa n'ihu na ihe gbasara mmemme nnwere onwe amerịka nke afọ puku abụọ na iri na iteghete ya bụ American Independence 2019 nke a bụ nkeji abụọ ya anyị na ndị otu ọchịchị ndị Igbo ya bụ ndị otu Igbo Union ka na-akparịta ụbụbọ ehe nna biko a hụrụ na ọ nwere ndị gbara gị gburugburu mmemme a bụ ndị Igbo na-eme ya a ma na ndị mba ọzọ bịara anyị mana a sị kwuwe ọ ịkwalite asụsụ na omenala Igbo nwa okorobịa mgbe ọ na-ekwu okwu ayọrọ m ya biko ya sụọ n'Igbo ọ sị m mba na ndị mba ọzọ nọ ya kedu ka anyị ga-esi wulitezi asụsụ Igbo kedu ka ndị be anyị ga-esi wee kwụrụ biko za m nke a nwanne nwoke onye nọ n'aka ekpe wụ Chief James Ụja ya PRO Igbo Union onye nọ n'akụkụ wụ nwanne nwoke the second vice founding chairman people's club onye nke ọzọ nọ n'akụkụ yi akwa blue wụ sir victor anyanwụ sekretrị ndị igbo and um, onye nọ n'akụkụ nke ọzọ wụ ejike nwagwu ndị a wụ ndị na-akwado ihe anyị na-eme mana ihe ị jụụ mụ anyị na-agba mbọ ka anụ- ka anyị na-eweta asụsụ igbo ị ma ọ na-afịa ahụ ịsụkọta igbo sụọ oyibo mana anyị na-anwa oke anyị ma ihe na-agwa ndị mmadụ anyị agba mbọ jisie ike wee na-asụ igbo na anyị na-ekwu ka anyị ma avoid ịna-etinye oyibo maka ndị ọzọ ma ndị yoruba ma ndị awụsa ha na-etinye asụ bekee ha na-asụ oyibo mana ị ma ndị be anyị gụrụ akwụkwọ nnukwu mana um, n'oge eteghị aka anyị na-asụ anyị na-asụ igbo nna ị ma na a sịrị na onye hapụ ihe o ji ma mma ihe o ji ma mma alụ- alụrụ em ọ bụ na anyị na-eme mmemme igbo asụghị igbo o nweghị ebe e ji azụ aga em ndị be anyị ka anyị jụọ nwoke okorobịa ahụ james ụja m sịrị ya sụọ igbo ọ jụbekwa ya isi nna ọ gịnị kpatara ya ya ihe i kwuru dị mma ọghọ ndị niile ndị bịa ebe a ee ọ dị ndị e mere ndị yoruba nọ here ma ndị a ma ndị hausa e mekwara invite nọkwa here ma ndị oyibo nọ here ọ ya mere e ji la-asụ ihe a dị sọ sị asụ asụsụ igbo ọ dị ndị nga nọ here agaghị aghọta ihe a na-ekwu ọ ya mere ndị be anyị ọ bụ ihe nke a ka anyị na-ekwu na-ebute nsogbu ihe anyị na-eme bụ ihe ndị igbo a sị onye gara nkwọ mmiri mmiri ma ya ya etila mkpu maka ọ nụrụ aha ya ma gawa ị bịa ihe ndị igbo ị ma na ọ ihe ndị igbo igbo ka anyị ga-asụ biko nụ ana m ayọ ebe prezidenti ndị igbo union na onyeisi ndị igbo nọ ebe a anyị na-ayọ ya ka a gbaa mbọ na-ewelite asụsụ na omenala igbo maka ụmụaka anyị adịghị anụ igbo nna biko prezidenti gwakene anyị ha ga-eme ihe nke a nwanna ibe i kwuru eziokwu mana na atlanta anyị nọ anyị na-ekene nwanne anyị nwaanyị bụ Mrs. Ọhaya nwere igbo skuul wee na-ayọ ndị nne na nna biko ha gbaa mbọ kpọọ nwaanyị a na-ewelite asụsụ igbo ka ụmụaka anyị wee na-ejekwa ma ndị okenye maka o nwere ndị okenye n'obodo amaghị asụ asụsụ be anyị so wee na-ayọ ndị be anyị biko ma mụ nwa ma ndị ọzọ ụmụ ha na-asụ igbo mana ana m agba mbọ ka a kụziere ụmụaka maka na asụsụ igbo na-ana ana mana anyị agbaa mbọ nwee ike wee na-ayọ chineke anyị dozie obi ndị igbo anyị agbaa mbọ nwee ndị ya na-akụzi igbo curriculum ibe ibe anyị bụ n'oge anyị eme thank you nwanne m nwoke ihe ị na-ekwu maka asụsụ igbo ọ wụ eziokwu but uh, nsogbu anyị na-enwe wụ ọ na-ebido n'ụlọ nne na nna kwesịrị ibido n'ụlọ sụwara nwa ha igbo mgbe a adị ha obere i jee n'ebe ndị yoruba na-eme ihe ị gaghị anụ asụsụ ọzọ ma ọ wụ asụsụ yoruba a sị ndị igbo nwere ike ịgbalị bido n'ụlọ nne na nna sụwara ụmụ ha igbo ụmụ m ji anụ igbo eji m asụrụ ha igbo ma ndị nọ here ma ndị nọ na naijiria adịkwa ka ọbụla sụwara ụmụ ha igbo ọ wụ nsogbu donye ndị Igbo nna ndewo anyị nụrụ ihe i kwuru biko ka m jụkwaa nwa ikolobịa nke a ka ọ kọwaa maka na a ga-agba mbọ ka ya bụ nkata a na-akpa ghọrọ ngịga nna biko kedu ihe ị nwere ike ikwu maka asụsụ Igbo na-ala ala anyị na-apụtakwara ebe a na-eme mmemme anyị agaghị na-anụ asụsụ Igbo ọ bụrụ sọ bekee ka a na-asụ biko gbukene ya nkenke gwa anyị ihe i bu n'obi nwanne m nwoke biko ana m ekele gị nke ukwuu maka ajụjụ a ị na-ajụ anyị ebe a maka ọ wụ ya wụ otu mmiri si banye n'opi ụgbọgụrụ dịka ndị kwuru ekwu kwuru prezidenti ekwugo onye na-achị ndị Igbo ekwugo onye na-eziga ozi ndị Igbo ekwugo onye nke ọzọ wu ọgọ nwoke wuju akị na nwa bụ ekwugo mana nsogbu anyị nwere si anyị nwa n'aka aka o si na anyị wụ gị lee anya na ndị ka esoro asụ ha agaghị asụ ha sụọ ya na-etinyeghị olu oyibo n'ime ya nke ahụ adịghị mma ọ wụ anyị na-ekpu ụmụ anyị isi a ga na-asụ igbo sụọ ya kparakata m na-etinyeghị olu oyibo n'elu ya ọ bụ ihe mere eme maazị ukwu anyanwụ unu anụgo ya a ga na-asụ igbo kparakata m ọ wụ na anyị ga-emenwu nke ahụ ụmụ anyị ga-emenwu ya ka akụziere ụmụaka igbo akụziere ha ọ wụ ha bata ha ga na-asụzi anyị nwa igbo chukwu gọzie gị omume i mere dị mma thank you nna biko ekelere m unu dum ka unu si wepụta ohere wee zaa m ajụjụ ịhụ na a sị na okwu a na-asọ anya adịghị ebi ebi na ndị be anyị sịkwa na ka a na-eme ka a na-eme wụkwanụ mmanwụ na tata wụkwanụ ije echi wụ njelite biko ana m ekele unu ọ na-aka unu ka ọ ga-esi na-aga maka ndị be anyị sịrị na a chọba anya anụ e jebe n'isi ya unu wụ isi anụ ahụ ekelere m unu ndewo biko ndị be anyị ọ wụ mụa bụ amala nze e, onye isi anyị onye isi nze agba dan onyeagba onyeagba nyere anyị ohere anyị wee jụọ ya ajụjụ o wee kọwapụta maka mmemme e mere taa ya nakwa mmemme asụsụ na mwulite omenala igbo biko atụrụ m n'anya na ihe niile ga na-aga nke ọma ndị be anyị ekele m unu ndewonu ndewo ndị be anyị ebe a ka ụbụbọ anyị na ndị isi ndị otu nzukọ ndị igbo ya bụ igbo union atlanta kwụsịrị